wiki yatha timafotokozeranapo za chifukwa namba 8 chimene chimatipangitsa kuti inu ndi ine tiyambe nkhani ya al aqida tisanayambe maphunziro ena aliwonsewo mu chisilamu ndipo tidanena kuti aqida imatipangitsa kukhala anthu odzichepetsa izi zikubwera kuchokera mu kuyankhula kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumene akulangiza kumulangiza munthu kuti wala tamshi fil ardi maraha ndithudi usayende pa nthaka pa dziko lapansi modzitukumula

adayankhula kuti la yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri sakalowa ku janna aliyense amene mumtima mwake muli kudzikweza kochepetsetsa kwambiri ngati njere ya mpiru ndiye qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasana wa na'luhu hasanatan pali wina mugulu la ifeyo mamuna amene amaonetsetsa kuti zovala zake zili bwino komanso sapato zake kapena nkhwayira zake zili bwinobwino kodi ameneyunso ni mmodzi mwa odzikweza mtumiki wa allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal

izi ndi zochokera kwa mtumiki wake sallallahu alaihi wasallam waletsa kapena waloleza iwe ndikumati ayi nditsatira zimene ine ndikuzionazi kuchikana chilungamo komanso waghamtu nnasi ndi kuwayang'anira pansi anthu kumawapeputsa anthu m'maso mwako kumaona ngati kuti iweyo basi ndiye ndiwe

ndiye yemwe akudziwa zonena kuti ali ndi kudzikweza kochepetsetsa mu mtima mwake amakuchotsa kudzikweza kumeneko poopa kuti sakakhala nawo mu gulu la anthu okalowa ku janna pachifukwa chimenecho allah subhanahu wa taala amamudziwa bwino ndipo amadzichepetsa pamaso pake komanso amadzichepetsa pamaso pa anthu kama qala umar ibn abdul aziz khairu nnasi man kana inda allahi mutawadia abwino mwa anthu ndi awo amene ali odzichepetsa pamaso pa allah komanso qala hasan albasri

wiki yatha mu lesoni imeneyi pano tikufuna tionepo chifukwa namba 9 chimene chimatipangitsa kuti inu ndi ine tiyambepo kuphunzira nkhani ya akida tisanayambe maphunziro ena aliwonsewo chinthu chimenechi nchonena kuti akida imatipatsa chiyembekezo akida imatipatsa chiyembekezo kwa yemwe wamudziwa allah subhanahu wa ta'ala bwinobwino iyeyu samataya chiyembekezo chake mu malipiro komanso zabwino zimene allah amapereka kwa akapolo ake pamene mtumiki wa allah ibrahim alaihi salam adawuzidwa zokhudza nkhani yoti akhala ndi mwana wamwamuna pamene iye adali ku ukalamba wake iye adayankhula kwa mngelo amene adabweretsa nkhani imeneyi kunena kuti waman yaknatu min rahmati rabbihi illa dallun kodi ndi ndani amene amataya chiyembekezo mu chisoni cha mbuye wake kupatulapo osochera kusonyeza kuti aliyense amene ali wosochera ndi amene amaluza hope mwa allah subhanahu wa taala chifukwa choti ashaitani ndi amene amampatsa maganizo onena kuti iweyo basi ndiwe wotayika kapena iweyo basi mulungu wakuyiwala pa chifukwa chimenecho munthu uja amapezeka kuti ngati ali- adali mu uchimo amapitirirabe kuchita uchimo chifukwa chonena kuti alibe hope ngati munthu uyu sadali mu uchimo amayamba kuchita uchimo chifukwa chonena kuti shaitani wampatsa chikayiko wamuchotsa chiyembekezo chimene wokhulupirira wina aliyense amakhala nacho ndiye mukaona mu chikhulupiriro chake Ibrahimu alaihi salam amazindikira kuti Allah subhanahu wa ta'ala sangamusiyesiye kapolo wake pamene wavutika ndipo iye adali mboni pa zambiri zimene Allah adamuchitira akadali wachichepere Ibrahim alayhi salam adamponyera mu moto mu nthawi yomwe anaphwanya mafano amene makolo ake amawapembedza mukuyankhula kwake abdullahi ibn masud akuyankhula kuti al-kabair ena mwa machimo akuluakulu al-ishraku billahi choyamba ndiye ndi kumuphatikizira allah ndi zolengedwa zake walqunutu min rahmatillahi komanso chachiwiri kutaya chiyembekezo mu chisoni cha allah yemwe amataya chiyembekezo mu chisoni cha allah ameneyo akuchimwa ndipo tchimo limenelo ndi lalikulu kwambiri waliyasu min rauhillahi komanso munthu kusalabadira za chisoni cha allah kuti allah sangamuchitire iyeyo chisoni pamene mwina walakwitsa kwambiri kumataya basi chiyembekezo ndipo tchimo lina mmachimo akuluakulu wal amnu min makri llahi kudziona otetezeka ku mapulani a allah subhanahu wa taala iwe kumadziona kuti uli sefu ku mapulani a allah mwachidule kumapanga mapulani kumaona ngati allah mapulani akewo sakukhudza nawo timaona anthu amakhala pansi basi ndi chuma chawo chija ndikumapanga pulani ndikufuna kumanga by this year ndimange nyumba izi okay by this year ndikufuna ndikhale ntamaliza izi izi izi kumanena zonsezo angakhale mokuyika insha allah amene mosayikamo akudziona sefu ku mapulani andani a allah subhanahu wataala ndibwera mawa amwene musadandaule inu mawa mawa mukudziwa zoti mulifika ndiye muona kuti anthu amadziona kukhala otetezeka ku mapulani amene allah ali nawo pa chilengedwe chake ndiye anthu ngati amenewa ndi amodzi mugulu la anthu amene akuchita machimo omwe ali akuluakulu choncho kuchokera muku- kumuzindikira allah subhanahu wa taala munthu wokhulupirira samataya mtima pa chisoni cha allah iye mwachitsanzo akachimwa pamene wa- wadzilakwira yekha amabwerera kwa Allah chifukwa amadziwa kuti Allah ndi wokhululuka komanso ndi wachisoni taonani mukuyankhula kwake Allah tabaraka wa taala tikabwera mu sura az-zumar Sura 39 aya 53 menemu Allah akukambamo pomuuza mtumiki kuti qul nena iwe Muhammad ya ibadi e inu akapolo a Allah subhanahu wa ta'ala alladhina asrafu ala anfusihim amene mwadzilakwira nokha chifukwa munthu akachimwa samamulakwira Allah iyayi aliyense amene akuchimwa zimenezo ndi zake allah sizimvulaza mu njira ina iliyonse koma zimupwe- zimupweteka yekha ndipo zizamubwerera yekha ngati munthu akuchita chiwerewere zimenezo sizimbaya allah ngati munthu akutukwana allah zimenezo allah sizimpweteka chifukwa allah huwa alghaniyu lhamid ndi wolemera komanso wotamandidwa ndiye ngati ifeyo tingapezeke kuti tikuchimwa zimenezozo ndi zathu ndiye kuti tikudzilakwira tokha ndiye allah akunena kuti o inu akapolo amene mwadzilakwira nokha la taknatu min rahmatillahi musataye chiyembekezo mu chisoni cha allah inna allaha ghafuru dhunuba jamia ndithudi allah ali wokhululuka machimo onse allah amakhululuka machimo onse innahu huwa lghafuru rrahim chifukwa ndithudi iyeyo ndi wokhululuka komanso wachisoni machimo allah amakhululuka ngakhale tchimolo lili la shiriki munthu akapanga tauba kunena kuti ya allah ndakhala ine ndikukuphatikizirani ndi zolengedwa zanu mwaumbuli modzitukumula mosalabadira koma ineyo basi ndikubwerera kwa inuyo ndikhululukireni sindzatani sindzachitanso allah amakhululuka ya allah ineyo ndakhala ndikuchita chiwerewere mbuyo monsemu chifukwa cha kutsatira zilakolako zanga allah ndikhululukireni ine kuyambira lero kumapita kutsogolo ndikhala mmodzi mwa anthu odzisunga kufikira pamene inuyo mudzandifewetsere kupeza mwamuna kapena kupeza mkazi ndiye kuti allah subhanahu wataala amakhululuka ndi machimo onsewo amene munthu wakhala akuchita mbuyo iye ndikulapa allah ali wotani ali wokhululuka ndiye tikabwera mu sahihi muslim abdullahi ibni abbasi radiallahu anhuma pa aya imeneyi adafotokoza kuti anna nasan min ahli shirki ndithudi anthu kuchokera mwa omwe amapanga shiriki qatalu fa aktharu adapha anthu ndipo amachulukitsa kwambiri ntchito imeneyi adapha anthu ochuluka kudzera mu nkhondo zimene amamenya pakati pawo zopanda ntchito kumangomenyana kulimbirana minda kumenyana kulimbirana udindo kumenyana kulimbirana ufumu ndi zina za padziko lapansi wazanawu fa aktharu ndipo adachita chiwerewere kwambiri amachita chiwerewere kwambiri samalabadiranso yayi mukafufuza maukwati amene adalipo m'mbuyomo mu- mu nthawi ya ujahiliya mupeza kuti kudali maukwati okwanira magulu 4 amene aisha radiyallahu anha akuwafotokoza akufotokoza kuti ukwati wina unali umene inu ndi ine timaudziwawo womwe mwamuna amapita kwa womuyang'anira mkazi amene ali wali ndikukafunsira banja ndipo amapereka kumeneko mahali imene amutchajayo kenako amamutenga mkazi uja ndikumakakhala naye ukwati umenewo allah subhanahu wa taala atavumbulutsa sharia yake sadauletse ndi umene ulipo mpaka na lero koma maukwati ena magulu atatu umenewo ndi umene udatani udaletsedwa chifukwa chidali chiwerewere chimene ahlu shirki amachita qabla lislamu ukwati woyamba m'maukwati atatu amenewa ndi umene mwamuna wakwatira mkazi ndiye akufuna mwana mwachitsanzo wachikaladi iye ndi mwamuna wakuda wabii ngati ineyo ndiye akufuna mwana wachikaladi amamuuza mkazi wake kuti upite ukagonane ndi mkaladi wakuti wakuti uja ndiye mkazi uja amanyamuka ulendo ndi timakatundu take kukapita kwa mkaladi uja andituma amuna anga kuti mundigone ndiye chimene chimachitika akakhala kuti wabwereranso mkazi uja mnyumbamo samakhala naye pamodzi mpakana akhale kuti wayima akangoyima mwamuna uja mpamene amayamba kugona naye samazoti basi zatheka ndiye ukwati umenewo allah subhanahu wataala anauletsa chifukwa chinali chiwerewere ndipo amuna ena amachita kudzimva kuti nane ineyo ine nde amandipeza akazi ambirimbiri ndi ukaladi wangawo ndi nzeru zanga nanga si amuna ena ndi anzeru nde makolo ena amaona ngati mkazi wawo akagonana ndi mwamuna wanzeruyu nditibereka mwananso wanzeru nde amati pita tifuna tikhale ndi mwana wanzeru mnyumba mwathu muno pita ukagonane ndi abambo aja anzeru aja nde basi mkazi uja kupita kumene kuja andituma akutumani eya basi bwerani amamvana akangoti andituma amadziwa chimene akutanthauza ukwati wina unali onena kuti mkazi amalowa mnyumba mwake amuna okwanira 10 omwe amakhala naye mkaziyu pamodzi ndikugonana naye mkaziyu ndipo mkaziyu akabe akakhala ndi pathupi ndikubereka mwana amayitana mayi amene amadziwa bwino kufanana pakati pa bambo ndi mwana nde amamuyitana mayi amene uja nde mayi uja amabwera nde amanena kuti ayitaneni amuna onse amene anagonana ndi inu aja nde onse aja amabwera nde mayi aja amayamba kuyang'ana nkhope ya abambo nkuyang'ana ya mwana iya sakufanana kuyang'ana nkhope ya bambo enawo choncho pamene aona kuti mwana uyuyu akufanana ndi bambo awa mu chilichonse maso kaya ndi chiyani amanena kuti mwanayu ndi wa awa sonza kuti bambo amenewa amabwera no ndi takatundu tawo ndikubwera kuzakhala mnyumbamo kapena kumutenga mkazi kumakakhala naye kumene akufuna kuti azikakhala naye banja latani layambika ukwati umenewo allah anauletsa Ukwati wina womaliza maukwati atatuwa unali wonena kuti mkazi yemwe akufuna banja amayika pa, pa nyumba pake mbendera ndiye kaya amadziwa kaya inali mbendera ya mtundu chani amadziwa kuti mkazi uja wayika mbendera wakweza mbendera pamwamba pa nyumba yake akufuna amuna kuti tipite tikakhale naye malo amodzi ndi amuna wochuluka amapita kumene amene akufuna banja atu amapita kukagonana ndi amayi amenewo basi alembetsa dzina agonana nawo alembetsa dzina agonana nawo alembetsa kaya akwana angati mayi uja akadzakhala ndi pathupi chimene amachita mwamuna onse awawawa amene anagonana nawo kaya ndi 40 kaya ndi 30 kaya ndi 20 amasankhamo mwamuna amene adali wochita bwino kwambiri ndi amene uja ndi amene amamuuza zoti mwanayu ndi wako basi mwamuna amene amavomera nanga sanakhala naye malo amodzi mkazi akatero banja latani layambika ichi ndi chiwerewere chimene akuchinena apa abdullahi ibn abbas kuti wazanawu fa aktharu amachita chiwerewere ndipo adachulutsa thumma atau muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqalu kenako anabwera kwa Mtumiki wa allah mtendere madalitso zikhale pa iye ndikuyankhula kunena kuti inna alladhi taqulu wa tad'u la hasan ndithudi zimene iweyo ukuyankhula komanso ndi zimene ukutiyitanira ifeyo ndithudi ndi zabwino walau koma kuti tukhbiruna tikufuna utifotokozere kuti anna lima amilna kafara zikhala bwanji mu zimene ifeyo tidachitazi tikuyeneka kupereka dipo lina lililonse chifukwa tikamati kafara ndiye kuti chinthu chimene munthu wachilakwitsa pamapeto pake umayeneka kupereka timati chibalo titero kuti pa zimene ife tidachita m'mbuyomu pali chibalo chimene tingagwire ndi cholinga choti allah atikhululukire chifukwa tili ndi mantha tinachita chiwerewere tinapha anthu kwambiri ndiye allah subhanahu wa taala anavumbulutsa aya ija tayinena ija inanso mwa iyo

komanso samachotsa mzimu womwe Allah wauletsa kupatulapo mwa choonadi pamene munthu wachimwa chimo loyeneka kuphedwa ndi pamene anthu awawa akutchulawa amatani amamupha munthuyo mwachitsanzo mkazi wa pabanja kapena mwamuna wa pabanja amene zadziwika kuchokera mu mboni folo kuti achita chiwerewere amenewo arrajim imagwera pa iwo amagendedwa miyala mpaka nakutani kufa pamenepo ndiye kuti anthu tamupha munthu amene yuyu yemwe allah watiloleza ya ndiye anthu ake amene samachotsa mzimu wosalakwa kupatulapo mu zimene allah subhanahu wa taala waloleza ndi angati mugulu akazi amene achotsa mimba kuchotsa mzimu wosalakwa chifukwa choopa anthu achita chiwerewere ndi akuphanso ndi angati ambiri komanso wala yaznun samachita chiwerewere waman yafal dhalik yalqa athama aliyense amene angachite zimenezi adzakumana ndi mphoto ya uchimo wakewo imene ili yotani yowawa kwambiri imene ndi jahannam ndiye mu aya 69 Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti yudhaaf lahu ladhaba, munthu amene angachite izizizi zidzapangidwa matipulayi pa iyeyu aladhaba, chilango yauma alqiyama, pa tsiku la chiweruzo. Yemwe angachite chiwerewere, ngakhale anthu amachiphweketsa, koma tchimo la chiwerewere pa tsiku la chiweruzo malipiro ake ndi mataimusi mataimusi a moto. ndiye tikabwera mukufotokoza kwawo ahlul ilmi akunena kuti munthu amene ali wokhulupirira koma wachita chiwerewere sakakhala ku jahannama mpaka nakalekale chifukwa chonena kuti allah akamutulutsako ndi imani yake hadithi ya mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam yomwe akufotokoza abdullahi ibni masudi yonena kuti aliyense yemwe mumtima wake muli mithqalu dharratin min alimani muli kadontho kakang'ono kwambiri ngati njere ya mpiru koma kachikhulupiriro ameneyoyo sakakhazikika ku jahannam akakhala ku jahannamako chifukwa cha uchimo koma allah subhanahu wataala sakamukhazika kumeneko mpaka na kalekale ndiye apapa amene akunena kuti wayakhuludu fihi awawo amene akunena kuti wayakhuludu fihiwa ndi awo oyambirira amene yaduuna maa allahi ilahan akhar amene amayitana pamodzi ndi allah milungu ina mwachidule amene amachita shiriki awo ndi amene atakakhale muyaya koma mugulu la asilamu yemwe wapha komanso wachita chiwerewere ameneyoyo akakhalabe nthawi yayitali koma allah subhanahu wataala akamutani akamutulutsako ndiye kutanthauza momveka bwino ndi kumeneko illa kupatula pa aya 70 man taba wa amana wa amila amalan saliha amene alapa kenako ndikukhulupirira ndikumagwira ntchito zimene zili zabwino faulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat awo ndi amene allah adzadzipange ntchito zawo zoyipa anachita mbuyo muja kukhala hasanati zabwino adzadzibwezeretsa ntchito zawo zija za, za, za, za nyansi zija kukhala zimene zijazo zabwino yani kuti malo moti allah awapatse zoyipa koma pachifukwa kuti akhulupirira ndipo alapa ndipo akugwira ntchito zabwino allah azapanga iwo aja kukhalanso anthu otani anthu o- olungama kukhalanso anthu abwino wakana allahu ghafura rahima ndithudi allah subhanahu wa taala ndi okhululuka komanso wachisoni waman taba tsopano uyo amene walapa wa amila salihan ndikumagwira ntchito zabwino fa innahu yatubu ila llahi mataba ndithudi ameneyodi wapangadi tauba kwa allah imene ili yotani yovomerezeka kusonyeza kuti tauba imene imalandiridwa ndi imene munthu walapa ndikusiyiratu chinthu chimene amachita mbuyomo ndikuyenda njira yanyuwani kutsegula buku la nyuwani imene ndiye ndi tauba yeniyeni so anthu awa mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam adawafotokozera zimenezi kuti allah wakuvumbulutsiranitu aya iyi kuti musadandaule zimene munachita mbuyomo kaya munali anthu achiwerewere kaya munali anthu akupha mumachita shiriki zonsezo allah anazitchula pa aya imeneyi anthu awa amachita shiriki amapha komanso amachita chiwerewere ndiye allah akuwalonjeza chikhululuko akangobwerera kuti kuchisilamu ngati allah subhanahu wa taala akumukhululukira munthu amene amamutukwana allahyo kulili bwanji munthu woti amamupembedza allah mwapo ndi apo ndiye wachimwa kodi ameneyo sangakhululukidwe akhululukidwa ndiye ashaitani amabwera ndi kumanama pomanena kuti chani pomanena kuti ayi inu ndinu otayika inu sangakukhululukireni allah mmene mwachimwira inu koma kachimo kamene akukanenako ndi kakang'ono pamaso pa allah ndiye iblisi amabwera ndikumakunamiza ncholinga choti iweyobe ukhale mu gulu la anthu ochimwa ndipo udzamwalire uli pati uli pa uchimo ibn kathir akuchitira ndemanga kuti hadhihi l-ayatu lkarima dawatun lijamii alusati min alkafara wa ghairihim ila attauba

ikuwayitanira onse ochimwa mu gulu la okanira ndi ena otero kuti alape ndi kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo ikutiuza kuti Allah yemwe ali wapamwambamwamba amakhululuka machimo onse kwa yemwe walapa ndi kubwerera kwa iye angakhale kuti iwowo machimowo akhale ochuluka motani

sizikusonyeza kuti zizi monga ngati machimo amene akutchulidwa apapawa allah angangowakhululuka popanda cha tauba sangakhululuke allah machimo akuluakuluwa popanda munthu kulapa komanso shiriki makamaka allah samayikhululuka mpaka na munthuyo atata atabwerera kwa allah ndi kulapa shiriki simakhululukidwa pa yemwe samayilapa ndiye ngati munthu angamwalire akuchitabe shiriki ameneyo basi ndi amene atakakhale ku moto mpakana kalekale akuyankhula saidi ibn jubair kuti anna aliya radiyallahu an atahu rajulun ndithudi ali ibn abi talib adamufikira mwamuna wina wake faqala ndiye mwamuna uja amayankhula kuti ma tara fi rajulin adhnaba dhamban kodi iwe ukuona bwanji za mwamuna amene wachita chimo ndiye ali qal adati yastaghfiru llaha wa yatubu ilaihi mwamuna ameneyutu apemphe chikhululuko kwa allah ndipo alape qal ndiye munthu uja adafunsanso kad faal thumma ada ndiye chabwino atati wapanga zimenezo walapa ndipo wapempha chikhululuko kwa allah iye uja nabwereranso ku tchimo lija qal ali adati yastaghfiru llaha wa yatubu ilaihi ameneyotu apemphe chikhululuko kwa allah ndipo alape qala qad faal thumma ada ndipo munthu ujaso anabwereza kuti walapa koma wabwereranso ku tchimo lija qala ali akungobwerezabe mawu amene aja kuti yastaghfirullah thumma yatubu ilayhi ameneyotu apemphe chikhululuko kwa allah ndipo alape faqala lahu fi rabia ndiye mwamuna uja anayankhula kachinayi qad faala thumma ada ali munthuyutu walapa koma wabwererabe ku tchimo lija faqala aliyun radiyallahu an

munthu ameneyu adzingotani adzingolapa wachita tchimo kenako ishi ndachita zija ndi zonyansa ya allah ndikhululukireni kenako akubwereranso ku tchimo lija iyi ndachita zija ndi zonyansa ndiye munthu ameneyu asatope mpakana kufikira poti amene atatopeyo ndi shaitani yani kuti agonjetsedwe ndi shaitani chifukwa chani chifukwa ashaitani ndi amene akumukokera munthu uja ku tchimo ndiye munthu uja chifukwa kuti mu mtima mwakemo muli kuwala ndiye akakumazindikira kuti walakwa ndiye akumabwereranso kwa allah kenako shaitani uja akumabweranso kumakhala ngati akumangomukoka munthu uja kumangomukoka ndiye munthu uja asatope mpaka na atatopeyo ndi ndani ashaitani ndi zimene ali akufuna kutani kutanthauza pamenepo koma ali sakuyitanira kuti munthu azingochimwabe yani ah, ali sakuyitanira kuzimenezo koma ali akufotokoza kuti munthu amene asatope kuchimwa koma kuchimwa ndi chinthu chonyasa pamaso pa Allah koma asatope kupanga tauba kufikira poti amene adzatope ndi ashaitani ndiye mumaona kuti as, ena mgulu la asilamu amapezeka zonena kuti achimwa kamodzi ndiye alapa ndiye adzachimwa kenako basi osalapaso ati ife basi tindosochera basi ife zathu zinayipa basi munthu ameneyoyo ndiye kuti wanamizidwa ndi shaitani ndiye kuti wagonja ndi ndani ndi iyeyo wampatsa mphamvu satana e. so ifeyo tili pa alhaqi tili pa sirata almustaqima ndiye shaitani azayesetsa kuti atichotse pa njira imeneyi mmene zimakhalira munthu ali munsewu galimoto yake yapezeka zoti yaphuluza ikuyenda ngalande iye uja ayibwezeretsebe muchani mutala ndiye asatope mpaka nakafike kuti kumene akulowera ndi zimene akutanthauza apa sungangoti a basi ndizingoyenda mungalande momwemo sukafikatu sukafika ndiye wokhulupirira mwa allah subhanahu wa taala pambuyo poti wamuzindikira bwino allah iye akuyeneka kuti asakhale ndi nkhawa ina iliyonse asamakhale ndi nkhawa ina iliyonse taonani mukuyankhula kwake mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallama kudzera mu hadithi ya ismaila ibn umayya mtumiki akuti inna allaha azza wa jalla yadhaku minkum au liman yaqulu minkum ndithudi allah subhanahu wa ta'ala amaseka pa zimene wina mwa inu wachita kapena pa zimene wina mwa ife wayankhula allah amaseka mwachitsanzo mukupanga dua o allah ndikufuna mwamuna wabwino kwa basi mwamuna amene azakhale ndi ndevu zambiri mwamuna amene azakhale wamasozi mwamuna amene imwe wakuti mwakuti ndiye allah amaseka timapemphatu maduwa titati aliyense amve pano azipanga duwa yomokweza tikhoza kumangoseka nanso ifeyo tokhatokha ndikufuna galimoto chabwino galimoto yokha Allah zina zonsezo ndibwera zo galimoto yokha ndiye ndatopa ndikuyenda wapansi ine ndiye zimene akutanthauza apa mtumiki kuti Allah amaseka pa zimene wina mwa inu akuchita kapena zimene wina mwa inu akutani akuyankhula faqala rajulun min bahila ndiye mmodzi mwa anthu amene adakhala mukamkumano kameneka kamene mtumiki amayankhula zimenezi adafunsa kuti inna allaha yadhhak iwe mtumiki allah amaseka faqal ndiye mtumiki anati naam inde allah amata amaseka allah amatani amaseka ichi ndi chikhulupiriro chimene mtumiki pamodzi ndi maswahaba ake amachikhulupirira wina aliyense mu gulu la asilamu amene anganene kuti allah saseka ameneyo ndi kafir ngati wapanga zimenezo mozindikira akudziwa koma akukana kuti no ameneyo ndi kafir chifukwa chani akukana sifa kuchokera mu sifati za allah subhanahu wa taala allahu yadhhaku wa yaghdab allah amaseka komanso amakwiya ndiye munthu kunena kuti allah samakwiya allah samaseka pamene papo ndiye kukana zimene allah watani wavumbulutsa komanso zimene mtumiki wake wata waphunzitsa ndiye masahaba radiyallahu anhum pamene mtumiki anangovomera kuti naam allah amaseka sanafunsenso kuti amaseka bwanji tikanakhala inu ndine tikanafunsa amaseka bwanji ali ndi pakamwa eti koma masahaba sadafunse anangokhulupirira kuti mtumiki ngati wanena kuti allah amaseka zatikwanira ndiye pamene mtumiki ananena kuti naam faqala hadha arrajul mwamuna amene ananena kuti fawallahi la adimna alkhaira min rabbin yadhhak ndithudi ife sitidzamanidwa zabwino kuchokera kwa mbuye amene amaseka chiyembekezotu chimenechi nanga ngati allah amaseka a ife zabwino allah sangatitani sangatimane kumudziwatu allah kumeneko kokwanira chifukwa kungokhala ndi elementi yozindikira kuti allah amaseka mukumuyikanso kuti allahyo ndi wachisoni ndiye pa chifukwa chimenecho sangakumaneni inuyo zabwino masahaba allah subhanahu wataala asangalale nawo onse pamodzi kutiphunzitsatu uku kuti pamene mtumiki wayankhula ife tisafunsenso mowonjezera pofuna kuti tigwere mu gulu la anthu aja la anthu okanira anaona kuti ngati allah amaseka zakwanira zimenezo kwa iwo choncho sangamanidwe munthu yemwe amakhulupirira kuti allah ndi woseka sangamanidwe zabwino kuchokera kwa ndani kwa iyeyo allah chikhulupirirotu ichi chikhulupiriro chimenechi chokwanira kwabasi tikaona mukuyankhula kwake abu hazim salama ibn dinar adafunsidwa pamene adafunsidwa kuti ya aba hazim e inu bambo ake a hazim ukuona bwanji zakukwera mitengo kwa zinthu pamene zinthu zidakwera mitengo kumalawi kuno tikhoza kunena kuti kwacha yagwa mphamvu ndiye zinthu zakwera ukuona bwanji iweyo zakukwera kwa zinthu uku ndiye abu hazim adafunsa kuti wama yaghummukum min dhalik ndiye inu mukudandaula chani pa zimenezo chikukupatsani nkhawa ndi chiyani mukukwera kwa zinthuku chidule ndiye akupitiriza kuti inna alladhi yarzuquna fi rukhsi ndithudi yemwe amatidyetsa ifeyo ndikumatipatsa zonse zosowekera mmoyo wathu yarzuquna fil ghala atipatsanso mariziki mu nthawi imene zinthu zatani zakwera allah amene amatidyetsa nkutisamalira mu nthawi yomwe sopo timamugula 200 ndi yemweyonso amene atatisamalire mu nthawi yomwe sopo tikumugula 1000 mu nthawi yomwe tomato mmodzi tikumugula 20 kwacha Allah subhanahu wa ta'ala atipatsanso tomato mu nthawi yomwe tomatoyo mmodzi ali 1000 kwacha kaya mukumva pamenepo kwa zimayi eh Allah yemwe amatidyetsayo ndiye yemwe azitidyetsa mu nyengo ina iliyonse ndiye Abu Hazim akuwauzawa kuwaona akida yawo kuti aha taoneni awa akida yawo ijeri kuti allah amene amatidyetsa ifeyo ndi amene azitidyetsa mpaka nakufikira tsiku limene ife tidzatani tidzamwalire chifukwa chani allah subhanahu wa taala adatsindika kale kuti wama min dabbatin fi lardi illa ala llahi rizquha ndithudi palibe nyama yomwe imayenda pa dziko lapansi kupatulapo kuti kwa allah ili ndi chani ili ndi mariziki yake ndiye sangapunguke mariziki chifukwa choti kwacha yagwa sangapunguke mariziki chifukwa choti tomato wadula ndikunena pano ndikunena pano kwacha yagwa ndi 40 chakuti pesenti 44 pesenti koma anthu anasiya kudya nyama amene amapanga bizinesi yogulisa nyama anasiya kugulisa nyama akugulitsabe kaya mtengo anakweza pano 1 kg ndi 5000 ya mbuzi kaya ya ng'ombe ni bwanji koma anthu akumagulabetu nkumadyabe kunyumbako ana zoti kwacha yagwa sakudziwatu tikudziwa ndifeyo mango si awa atchipawo panopa kaya mukagule 100 kwacha mudya mpaka nakutani mpaka nakukhuta osadyaso masanapo mango 100 kwacha tomato nthawi imene kwacha ija inagwa ija samafika bigili 10 liters kugula 1000 kwacha panopa pamene akukhala ngati wakwera ndipo kukwerako kumakwera chifukwa chonena kuti akuti ndi nthawi ya mvula ndiye tomato ama- amatani amasowa koma ife whether asowe ola asasowe tomatobe ngati allah anatilembera kuti tizadya ndiwo za tomato ife tizikhala tikudyabe ndiwo za tomato mpaka nakumwalira kwathu ndipo ngati allah adatilembera kuti tizadya ndiwo zopanda tomato ulendo wina ngakhale tomato adzatchipe inu ndi ine sitizadyabe zopanda ya tomato imene ndi ndi akida ya munthu msilamu choncho abu hazim akuwayika ophunzira ake mwa iwowo m'mitima mwawomo kusaluza hopu kukhala ndi chiyembekezo mwa allah subhanahu wataala kuti allah wathu amene amatipatsa ife mariziki zinthu zisanatsi- zisanakwere ndi yemweyonso amene azitipatsa mariziki zinthu zitatani zitakwera koma muwaona asilamu mmene amapangira nthawi imene ijayo zimene zi chabwino azipanga makufaru makufaru kumadandaula basi kumakayenda pa msewu zimene amapanga zija zimene azipanga anthu amene msilamu asapange nawo zimenezo chifukwa allahu subhanahu wa taala ndi yemwe amakhazikitsa mitengo ndi wokhazikitsa mitengo ndiye sizikanatheka inu ndi ine kufika tsiku la lero posadutsa mu zimenezi masahaba radiyallahu anhum anabweranso kwa mtumiki nakuti ya rasulallah ndithudi mitengo yakwera titsitsire mitengo mtumiki ananena kuti "Ah, allah ndi amene amakweza mitengo ndi amene amakhazikitsa mitengo allah komanso allah ndi amene ali arrazaq

ndiye alaqida imampatsa munthu kuyedzamira mwa allah subhanahu wa taala makamaka gawo ilili losakhala ndi chani losakhala ndi chikayiko mu chisoni chake kumakhala munthu ndi chiyembekezo kuti allah atani allah subhanahu wa taala akudziwa mmene ine ndikudutsa ndipo andithandiza mu nyengo ina iliyonse ngati wachimwa kapolo asakhale ndi ch- ujeni chikayiko kuti akampempha allah samukhululukira abwerere kwa allah rabbul izzati wal jalal uku ndiko kukhala ndi chiyembekezo chokwanira kudzera mu akida yolondola imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam pamodzi ndi masahaba ake adali nayo yokhudza allah ndiye tizindikire kuti munthu msilamu asamatekeseke ine ndimayankhula nthawi zambiri ikakhala nkhani ya mariziki tatiyeni tizingokhalani tizingokhala basi chifukwa mariziki athu anatani anakhazikitsidwa kale inu ndi ine tisanabadwe choncho pamene munthu akutaya mawu kuononga nthawi kuononga mphamvu ndi kumapanga complain zokhudza mariziki ndi chisonyezo choti iyeyo mwa iye akida yake ndiyota ndiyosokonekera chifukwa akudandaula zinthu zimene iye alibe nazo mphamvu mwini wake ndi allah tu basi allah ndi amene ali arrazaq choncho sizingatheke kumuyika munthu pa dziko lapansi pano ndiye amukhaulitse ndi njala zosatheka amene si allah ngakhale womutukwana allayo amamuta amamudyetsabe akupita ku tchalichi uko akanena kuti yesu ndiye mulungu koma allah awapatsa thupi la thanzi awapatsa galimoto imene ayendera kuchokera kunyumba kwawo kubwerera ku tchalichiko kuwapatsa ana kuwapatsa chakudya akuwapatsanso ndalama koma kumunena kuti allah ndi ndani ndi yesu osati amene akuwapatsayo zinthu yeye koma allah ndikumawapatsa abe zimenezo zimene allah anazikhazikitsa ndipo allah si wachani si wa dhulmu allah sapondereza kapolo wake e, chifukwa kanakhala kuti allah ndopondereza wallahi bwezi zikuonekera bwezi zikuonekera chifukwa chani okhawo amene akupanga zimene allah akufunawo ndi amene akanakhala pabwino kusiyana ndi ena amene akupanga za zawozo koma allah ndi wachisoni allah mariziki yake amapereka kwa, kwa aliyense amene wamufuna ndipo amapereka bighairi hisabi koma ndi okhawo amene atakapambane amene akugwiritsira ntchito marizikiyo mu njira yacha ya halali onse amene akugwiritsira ntchito marizikiyo mu njira ya haramu amene ndiye akatidzimulidwa sizinaonekeso so inu ndi ine tisataye chiyembekezo mwa allah subhanahu wa taala tikhale anthu amene mitima yathu itakhazikike pa kudalira mwa allah pa kuyedzamira mwa iye pa kusakhala opanda chikayiko ife tikhale ndithu asilamu amene tidziti tikampempha mitima yathu idzidekha tisakhale ndi phuma kuti ine mmene ndinayambira kumupempha allah samandipatsa zomwe ine ndikufuna ine ndinalakwa chani ine ayi kumeneku sikuyankhula kwa msilamu enatu wallahi amayankhula akuti ambuye mwanditayiranji ine ambuye mulungu why me timamva anthu amayankhula why me ineyo ineyo ndiye ndalakwa chani m- ambuye mulungu ivi ukamu- ukamufunse allah kuti walakwa chani iwe sumayankhula bwanji pamene allah wakupatsa zabwino kuti ambuye mulungu ine ndiye ndalakwa chani pondipatsa zabwinozi kudandaula chifukwa tili kudya cha matemba ine ambuye mulungu ine taona anzanga amene anapita ku sukulu pano ntchito akuzipeza ine ndiye ndalakwa chani ambuye mulungu mariziki amenewo mvetsetsa iwe msilamu silamu yemwe ali okhulupirira mwa allah sataya chiyembekezo mwa allah pamene waphunzira nkhani yacha ya aqida